Ar éirigh leat a mhaic.
Bhuel em, tá súil agam go mbeidh tú lucky mar níl sé go deas dul ar an taobh mícheart dhó siúd. Éist, níl ann ach píosa craic. Ag an tús. Ag an tús?
So, tá tú ag rá go bhfuil sé i gceist leat dul ar aghaidh leis seo? Is tuige nach leanfainn. Fáth ar bith, seans go mbeidh tú craiceáilte. Bhuel, ní ormsa a bhí an faitíos ón tús. Ní cás liom a athar.

Cruinniú agam i gCiarraí go luath maidin amárach. I gCiarraí? I gCiarraí, sin a dúirt mé. Beidh tú féin in ann an áit a dhúnadh, nach mbeidh? Agus an t-airgead a ghlasáil thuas staighre. Aye, fine with me. Is Jay, ná bí ag buaireamh do Dhaid. Tá muid ag éisteacht agam sa Gaudi atá uait, beidh mo shúil agam ar níos mó ná takings oíche amháin.
Bhí leathchos mear tráite, ba fearr. Déan do chuid éigin.

Ar mhaithe liomsa? Bhuel, dé dá mhéad ar mhaithe liom, nuair a bhí mise do d'iarraidh, nuair a bhí mé i mo stócach óg, bhuel, níl anois, agus mé breá ábalta aire a thabhairt dom féin. Beidh tú uait. Mar bhfuil 's anseo. Bíodh agat. Tá mé réidh leat. Agus rud beag eile de. Bhfeiceann tú nuair a thiteas achan rud as a chéile, rud atá ag goil a tharlú, ná bí ag rith chugamsa mar a bheadh gasúr maicín. Right?
Féach, tá an rud seo ar fad amaideach. Is daoine fásta muid agus ba cheart go mbeadh muid in ann a theacht ar réiteach. Anois, tuigim go bhfuil fadhbanna plumála agat agus mar gheall air sin tá mé sásta ligint daoibh fanacht sa teach. Go ceann dhá lá eile. Tá tusa sásta ligint cead dúinn fanacht sa teach, ab ea? Bhfuil fhios agat céard é fhéin. Á, féadfaidh tú a dhul ag feadaíl.
Mack! An bhfuil bealach ar bith gur féidir leatsa ciall a chur sa mbean sin? Cén bhean?
Úna? Ní hea.
Berni. B'fhéidir go n-éisteoidh sí leatsa. Á bhuel anois. Más é do thoil é Mack, téigh ag caint léi. Ó, breathnaigh, feicfidh mé céard is féidir liom a dhéanamh, ócé? Iontach. Fair play dhuit.
Úna. Sa Ghaoth, bhfuil tú ag iarraidh céard a bheas agaibh nó d'iarr mé cúpla nóiméad uaibh? Yeah, beidh an wrap chicken le salad amsa, a Bhernie, le do thoil agus caife.
Agus an ehm lasagne. Ó, Bhernie, gabh i leith, ehm cén chaoi bhfuil rudaí thuas tí Mhíchíl, ehm ar tháinig tú féin agus Fergal ar aon réiteach fós. Níor tháinig, faraor. Ach ó luaigh tú é, a Mhack, bhfuil seans ar bith go bhféadfadh tusa focal a bheith a'd leis faoi. Bhfuil 's a'd, níl ann ach gur thug mé faoi deara go réitíonn sibh go maith le chéile, 's b'fhéidir go n-éistfeadh sé le ciall is réasún uaitse. Níl fhios a'm, a Bhernie. Ó, más é do thoil é, a Mhack. Tá muid uilig chomh trína chéile faoi seo. 'S níl 's ag Evan bocht an ag tíocht nó ag imeacht atá sé.

Bhuel, bhí mé ag súil le hordú mór ceann de na laethanta seo agus bhuel, níl mo dhóthain spáis sa bpub am dhó agus bhí mé ag cuimhniú b'fhéidir go bhféadfainn é a stóráil i dtí Keane ar feadh tamaill, mar a déarfá.
Á, tá brón orm faoi seo, a Thaidhg. Ní féidir liom an cead sin a thabhairt dhuit. Le Michael tí Keane. Bhuel, tá mé tí Keane thart, tá mé cinnte nach mbeadh trioblóid ar bith ann ach a tharla nach bhfuil, bhfuil 's a'd. Tar air déan dearmad gur iarr mé tada ort. Tá brón orm, faoi seo, a Thaidhg. Ag codladh?
Bhuel, is oird é féin ach ní fiú cac an diabhail siopadóirí. Bhuel, tá muid fós ag cuartú áit. Ach screog mé pé déan dár gcuid féin. Tá sé iontach. Bhuel, níl tada i Ros na Rún faoi láthair. Agus níl mé ag iarraidh dul go Gaillimh nó níos faide siar. Bhuel, ní fhéadfaidh tú imeacht as teach mura bhfuil aon áit le dhul a'd. Tá 's amsa! Tuige nach mbogann tusa isteach tí Mhíchíl in éindí linne? Yeah, right. Le, leatsa, Evan Bernie agus Fergal. Look, b'fhéidir gur cheart dúinn ligint do Fergal agus Bernie rud éigin a shocrú sula ndéarfaidh muid aon rud leo, yeah? Go díreach. Hello? Cé atá ann? Á hey, Peadar. No, tá mé in ann airsean. No, tá mé ar mo bhriseadh. Abair leat. Sa léirse, Fergal. Agus na seirbhísí sóisialta. Tá, tá tú in ann seomra a fháil dom sa B&B. Ag magadh atá tú. Sin an nuacht is fearr a chuala mé le fada!

Ó tá craic agatsa. Ní bheidh craic ar bith ann is an bheirt acu sin sa mullach orainn. Tá Máire agus Peadar cool. Chaith siad go maith liom nuair a bhí mé ann cheana. Ná bí buartha, beidh an-chraic againn.
Níl fhios ag Máire agus Peadar cad ba an roinn leo.
Beidh gach rud ceart go leor. Cheap mé go mbeadh áthas ort.
Tá tú ceart go leor, a stór. Feicfidh mé tráthnóna sibh. Mo ghrá thú. Dia dhuit a Mho. Conas tá tú Mo? Mo ní tá fút sách mise tá. Look, tá sé chomh maith againn iarracht a dhéanamh tarraingt le chéile a Mho. An bhfuil aon seans go bhféadfadh muid tosnú arís? Théis an méid atá déanta agatsa, ní cheapfainn é. Céard go díreach atá déanta agam ort? An cara is fearr atá agam caite amach ar thaobh na sráide. Sin é atá déanta agat. Hello, a Pheadair. An raibh thú sa teach seo?

Ní linn an teach seo. Is le Mícheál é.
Sea, ach ní thabharfaidh Santaí trampilín chugam má ghabhann muid ar ais ansin.
Trampilín? Á, ní bheinn cinnte faoi sin Evan a mhac.
Peadar, ní fhéadfadh Santaí trampilín a thabhairt do pháiste ina chónaí in árasán.

An fear gur leis an teach seo? Right. Siod é mo mhac Evan is siod í mo neacht Leonora. Bhuel, tá sé go han-deas bualadh libh. Is mise Éilís, bean Fheargail, agus siod é Ollie, ár mac. An bhfuil trampolín agat? Ní anois, Evan. Bhuel!
Ah yeah, tá, tá sa mbaile.
Tritúin seo cha. Evan.
So, eh, tá an dinnéar beagnach réidh agam. Táim cinnte go bhfuil ocras an domhain oraibh agus, eh, tá buidéal fíona oscailte agam freisin. An ceann a thaitníonn leat? Nach iontach go deo an fear thú!

Hello, an bhfuil deifir ort. Tá. Cá bhfuil tú ag goil. Tá mé ag imeacht. Ag imeacht? Cén áit? D'fhéadfainn sé do bhás Ros na Rún.
Ó. Ar bith a chroí nach nach ea Danny Boy McLaughlin ar laethanta saoire nó rud eicínt? Who doubt.

An bealach is fearr le déileáil le leithéidí O'Dowd ná do thalamh a sheasamh. Anois, seasadh tusa do thalamh agus tacóidh mise leat, mar tá cúpla rud le socrú agam leis an ngamal sin. Agus creid uaimse, ní fhaigheann aon duine, aon duine, an lámh in uachtar ar Thadhg Ó Direáin.

Tá tú cinnte? Brennan, níl aon fhonn orm a ghoil ag siúl, ok?
Féadfaidh muid rud éigin eile a dhéanamh. No, coinnigí oraibh. Feicfidh mé amárach sibh.
Bhfuil tú alright, Sibh? Tá mé togha.
Ok, slán. Ihuaa.
Slán. So, bhfuil siad i bhfad ag siúl amach le chéile?
Beagnach bliain.
Meas tú go mairfidh sé i bhfad? Cén chaoi a mbeadh a fhios agamsa?
Déarfainn go bhfuil suim ag go leor de na cailíní ann. Tusa freisin. Ha?
Ó ná bí buartha. Ní hé go bhfeiceann chuile dhuine é. Tá cumhachtaí speisialta agamsa nuair a thagann sé go cúrsaí grá. Níl sé éasca. Sí Lee mo chara is fearr ach. Tuigim. Bunaítear an Ceadaoin in Ghana, tá a fhios agam gur, bhuel, Gur soulmates muid an Dolkins, má tá a leithéid de rud ann. Nó creidimse go bhfuil. Ach tá seisean go hiomlán tógtha le Lee. Is ise leis. Bhuel, an méid is féidir le Lee bheith tógtha le éinne seachas í fhéin. Ah, sorry, ní raibh sé sin féaráilte. No, tá sé ceart go leor.
Ní thuigim cén fáth nach bhféadfadh Lee Rhino a fhágáil agamsa. D'fhéadfadh sí sin leaid ar bith a bheith aici. D'fhéadfadh tusa do rogha fhéin a bheith agat freisin, Mo. Yeah, right.
Sin é an fáth go bhfuil siad uilig ag titim ar a chéile ag iarraidh orm siúl amach leob. Ó tá an ghráin agam air seo. Ní chreidim mé mé féin scaití nuair a chuimhním ar an méid atá déanta agam. Déanaimid uilig rudaí nach mbíonn muid bródúil as ó am go chéile, Mo. Sin é an saol. Níl aon neart agat ar an chaoi a mhothaíonn tú faoi Rhino. Meas tú?
Tá mé cinnte dhó.
Tá tú sásta bheith ar ais, Úna. Is aoibhinn liom an ceantar seo. Anois, cailíní.
Go raibh maith agat, a stór. Holly, hi, cén chaoi a bhfuil tú? Tá mé go maith, agus tú héin.
Tig liom labhairt leat soicind nó dhó?
Cinnte. Eh, go príobháideach le do thoil. Oh, right.
Cé an fear sin? Cóilín Ó Catháin. Shílfeá nach bhfuil sé ró mhór leat. Scéal fada. Ach cén fáth ar scaoileadh amach é? Nach raibh téarma fada aige?
Tarlaíonn sé faraor. Right so, deir sé go léir na fite do. Níl mórán i ndáiríre gur féidir linn a dhéanamh faoi go fóill seachas súil a choinneáil air.
Gabby.
Brón orm. Ach beidh muid ag faire air, féadfaidh tú a bheith cinnte dhó sin. Agus más sólás ar bith dhuit é, ní dhéarfainn i ndáiríre anois go ndéanfadh sé aon cheo as bealach agus fios aige go bhfuil muide ag faire air. Ná bhfuil sé mar gheall ar do théacs liom.
Gabh i leith. An raibh tú ag caint le John Joe faoi seo? I don't know more limited than phearsan. Hé, an bhfuil tusa ceart go leor Úna? Tá, tá mé togha.
Shílfeadh duine ar bith nach bhfuil tú ró shásta mise a bheith thart. An mba í seo fo do Ghaeilge? Chonaic mé an chaoi ar bhreathnaigh tú ar Fergal ar ball. Cad atá i gceist agat leis sin? Bhuel, nuair nár labhair an tseanóir sin leat, Meall air. Oh, right.
Bhuel, níl ann ach. Bhfuil Fergal anseo le seachtain anuas agus cheana féin tá leath an phobail iontaithe ina aghaidh aige.
Leath an phobail? Tá go leor cairde ag Bernie Seoige thart anseo. Fág Fergal fúmsa. Tá 'fhios a'm gur féidir leis a bheith ceanndána. Ach gheobhaidh mise bealach eicínt thart air.

Right. Ní raibh muid gnóthach anocht. Jim. Tá tú ag déanú an-job, Amri. Fair play dhuit,

Tá, cinnte. So tá a fhios agat mar sin nach bhfuil ár ndóthain airgid againne le suíomh deas in áit príobháideach a cheannacht i Ros na Rún. Breathnaigh, sé an rud is tábhachtaí ná go dtógann muid teach le chéile, nach ea? Sea, is dóigh. Agus níl uaim ach go mbeidh tú sásta. Tá 'fhios a'm, a stór. Agus sin an fáth gur cheannaigh mé an suíomh úd. An ndéanfaidh tú machnamh air ar a laghad? Yeah. Okay.
Go raibh maith agat. So, an bhfuil aon clue agat cén uair a bheidh tú in ann mo chuid airgid a thabhairt dhom? Ar dhúirt tú go n-íocfadh tú mé chomh luath is a bheadh na páipéir a'd uilig socraithe leis na dlíodóirí?
Ar inis aon duine duit ariamh go raibh súile áille agat?

Yippee sausages!
Céard fútsa Lee? An bhfuil tú ag iarraidh pláta tá neart déanta?
Ehm, no, ní bheidh go raibh maith agat. Ara seo pláta beag. Ní mharóidh sé thú.
Cad é ngreadh seo amárach? No, ní fhéadfadh sé a bheith agaí arís amárach, is ní chóir go mbeadh sé agaí inniu ach an oiread. Ó, ní raibh fadhb ann, a Bhernie. Bhí mé á réiteach ar aon nós. Suigh síos anseo agus beidh plátá a'd féin. Ní bheidh, go raibh maith agat. Bhí sé sin beagnach críochnaithe a'm. Evan, tá cleachtadh a'inne a bheith ag ithe bia sláintiúil. Is ní an slab gréisiúil sin. Is Lee, nuair a cheap mé go mbeadh níos mó céille aici.

Hello. Peadar Ó Conaola anseo. Ros na Rún. Tí Chéin. Breanna. Bhféadfá leathchéad mála beef nuts a chur agam, maith an fear. Yeah, yeah. Ach a Chonaill, just éist, right? Chonaill, fan!
So gur saghas item a bheirt ina anois, a bith? Níl is amcha má a céal beidh Conall fanna amach wa.
So, céir tá ort san nú?
Éist, tá mise róghnóthach faoi láthair, níl faill agam fá choinne an chraic seo. Cén chraic?
Ní raibh mé ach ag iarraidh hello a rá leat, sin an méid. Yeah, bhuel, níl faill agam. Chonaic mé tú i gcuideachta O'Dowd, alright?
Céard? Cén chaoi? Ní dhéanann sé difear cén chaoi ná cén dóigh a chonaic mé sibh. Agus sibh. So ná bí ag inse bréaga domh. Cén chaoi a bhfuil aithne agatsa ar Jim O'Dowd?
Ní dhéanann sé difear cén dóigh a bhfuil aithne agam air. Tá aithne mhaith agam air, bí cinnte de sin.
Fainic, a Chonaill. Cibé céard a chonaic tú ní raibh sé i gceist agam thusa a ghortú.
Níl mise ag iarraidh seo a chloisteáil.
Ní raibh a fhios a'm go raibh aithne agaibh ar a chéile fiú. Bhuel, tig leat inse domhsa cad tuige a bhfuil O'Dowd anseo. Nó an gcaithfidh mé fanacht go dtí go dtig sé chomh fada liom. Ach cé mhéad uair a chaithfeas mé é a rá? Thig leatsa inse dó nach bhfuil mise ag iarraidh baint ná páirt leis, agus abair leis fanacht glan uaidh Thadhg fosta. Á, bhí a fhios agam gur tharla rud éigin idir é féin agus Tadhg tráth, ach ar m'anam níor chualas tada fútsa.
Tá's agamsa fá do leithéidse. Neart striapaí i gcuideachta O'Dowd. Ní tú an chéad duine is ní tú an duine deireanach. Ní haon striapach mise.
Chuala mé gur bhagair Daniel ar Ann Marie an lá cheana. Bhagair, agus creid uaimse é. Tá sé i bhfad níos measa ná raibh freisin. Agus ar Chonall. Sea, bhuel, dá bhfanfadh sí in éineacht le Daniel sa chéad áit seachas a bheith ag ritheacht i ndiaidh Chonaill, ní bheadh cúis imní ar bith aici.
Ná ceist is go raibh Conall ag déanamh an oiread ritheacht is a bhí sí féin. Níl 'fhios a'm, Maic. Tá rud éicint faoin mbean seo nach maith liom. Ná, ná, ní maith leat í. Mbeadh a ghoití tár tháinig tú féin, seit ar. Ah, Maic, ná bí mar sin. Níl ann ach nach. Bhean tár stop maith, bhean a chonsaigh ag saol mór go depressing a choda. Bhfuil sé chomh soiléir sin?
Tá. Brenna, ní raibh ach ainm a lua agus barr an t-éadan. Tá 'fhios ag chuile dhuine. Sea.
Chuile dhuine ach amháin Conall. So goidé an bhaint atá agat le O'Dowd. Come on. Abair amach! Breathnaigh, a Chonaill. Níl mé ag iarraidh labhairt faoi anois, anseo. Ach geallaim dhuit go n-inseoidh mé chuile rud dhuit. Anocht in áit éicint príobháideach. Goidé?
Fá choinne seans a thabhairt duit scéal bréige a dhéanamh suas. Beag an baol. Right. Abair amach é nó gread leat amach as mo shaol. Ok.
Ok. Bhí mé ag obair i mbanc i mBaile Átha Cliath cúpla bliain ó shin. Lá amháin croch mé scór euro dhom féin. D'éirigh liom fáil away leis so thosaigh mé á dhéanamh níos minicí ar bhealaí difriúla. Gach uair a d'éirigh liom.
'S goidé an bhaint a bhí ag O'Dowd leis seo. Bhí cara leis ag obair sa mbanc liom agus fuair seisean greim orm ag tógáil airgid. Dúirt sé nach ndéarfadh sé focal dhá ndéanfainn gar dhó.
Goidé an gar.
D'iarr sé orm roinnt sonraí do chártaí éagsúla a fháil dhó. Oh, for fluke's sake.
Frítheadh amach mé agus chaill mé mo job. Bhí an t-ádh orm nach raibh an scéal níos measa. Fuair mé roinnt tacaíocht ó O'Dowd agus a chara. Bhí mé buíoch dhóibh ag an am ach tá mé ceangailte leo ó shin mar gheall air. Bhí tú ceangailte le O'Dowd ceart go leor. Bhí sé sin soiléir a dhóthain.
Chonaill, níl sé chomh éasca éalú ó Jim O'Dowd dá mbeadh bheinn éalaithe fadó ó shin. Ach, le cúnamh Dé, tar éis an job seo beidh mé réidh leis.
Is goidé an gig atá ann.
Jab le Daniel ar bith.
Chonaill. Tá mo dhóthain ráite agam mar atá sé. Ach ní miste ná sin libh. Bhuel tá san sin libh, ní miste ná sin libh. Caith síos agus déan gearr tríste. Tá aithne mhaith a'tsa ar Bernie, a mhac, nach bhfuil? Yeah, tuige. Cén sórt duine í fhéin? Go pearsanta. Seachas mar pháirtí gnó.
Bhuel, tá sí sách sound, mar a déarfá, ach.
Ach? Bhuel, tá sí in ann a bheith cineál ceanndána nuair a thograíonn sí féin é. Yeah, tá sí mar sin thuas sa teach ar aon nós. Ó, sin í Bernie.
Nuair atá a hintinn socraithe aici, tá an-deacair a athrú. Bhuel, ní hí an t-aon duine í atá mar sin. Yeah, ach. Bhuel, is maith ar aon tacaí dó. You know, d'fhéadfadh sí rud ar bith go.

mar táim chun socrú a dhéanamh leis an scoil inniu. Is tá brón orm nár chreid mé thú ón tús. Bhí m'eagrú taobh amuigh suite chomh maith.
Ní raibh aon neart agat air. Ba cheart dhom an fhírinne a inse dhuit níos luaithe. Ach níor fhéad mé.
Yeah, bhuel, tá a fhios agam cén dóigh a mothaíonn sé bheith greamaithe leis an mboc sin.
Cé chaoi a fuair tusa tú féin ina chomhluadar ar aon nós? Óige is díth céille. Ach tá an saol sin fágtha ar leataobh agam anois.
Bhuel, ní mór dhuit a bheith cúramach. Yeah, bhuel, beidh mé cúramach. Ní thuigeann tú, a Chonaill. Tá an gang a bhí ag Jim i mBaile Átha Cliath tite óna chéile agus tá siad ag iarraidh ceann eile a chur le chéile anseo san iarthar. Fainic thú fhéin. Go mór mhór agus aithne aige ort cheana féin. Ó great. Tháinig mise anseo le éalú ón chraic sin. Má tá sé sin thart tá mise bloody imithe. Níl sé éasca éalú uaidh. Is agamsa atá a fhios. Ní mór a dhul i bhfad i gcéin chun bheith réidh leis. B'shin é an plean atá agat, ab ea. Well is le O'Dowd léas Tí Rico anois. Agus níl mise ag iarraidh a bheith faoi chomaoin aige níos mó. Caithfidh mé imeacht. Céard faoi dhá dtiocfadh tú in éineacht liom, a Chonaill? Saol nua a thosnú dhuit féin, in áit a bheith i gcónaí ar d'aire thart anseo. Níl airgead ar bith agamsa le éalú ón áit seo. Tá mé cinnte go bhfaighidh muid bealach timpeall air. Cá mbeadh tú ag iarraidh theacht liom? B'fhéidir nach bhfuil. Cén dóigh? Níl pingin rua agamsa.
Tá áit amháin go bhféadfaimid airgead sciobtha a fháil.
Aw no bloody way. Déan dearmad de. Níl mé ag goil ag goid ó Thadhg. B'fhéidir nach bhféadfá.

Ar an mhóimeó. Má tiocfaidh ar ais ar cuairt ar ball, ní bhfaighidh tú réidh liom chomh héasca sin. Ach ní bheidh sé mar a chéile. Tiocfaidh tú thart ar feadh tamaill ceart go leor ach, bhuel, stopfaidh tú tar éis píosa agus ní fheicfidh tú mórán eile. Ná dhomsa.
Hé, beidh muid mar chairde i gcónaí. Ní athróidh sé sin. Is tú ar nós driofúr beag dom.

Well, ádh mór, Rhino, agus mar a dúirt mé leat níos túisce ná bí i do strainséir. Beidh an doras seo oscailte dhuit i gcónaí.
Go raibh maith agat as ucht gach rud. Fáilte romhat.
D'imigh mé amach aisti, rith mé abhaile, isteach thríd an fhuinneog i ngan fhios agus ní raibh cliú ag Mam. Sea, deadly. Bhuel, ní bheadh sé chomh deadly sin amadán dá gcrashálfadh an carr. Lee, Dáiríre, ní bheinnse leath chomh dúr sin is go ligfinn leis sin tarlú. Ar aon nós, mé féin cruinn ar cóireáil, chluasfadh an t-airgead ann.
Is cinneadh é sin. I need job, Ed, if you want. Tá mé cruinn ar an áit seo.

Anne-Marie, tá brón orm cur isteach ort. Ah, tá tú ceart go leor, Lee. An bhfuil tú ok?
Bhuel eh, just mo chara, tá sé ag cuartú job páirtaimsearach má tá tada ar fáil.
Ab in é an admirer atá ag suí in éineacht leat, ab ea? Níl muid ag dul amach le chéile ná tada. Ní raibh mé ach ag magadh, Lee. Ach eh, maidir leis an post, níl sé thuas chugamsa i ndáiríre daoine nua a fhostú. Cheap mé gur tusa an boss. Cheap agus mise leis. Ach faraor, ní mé. Chomh luath is is féidir liom, tabharfaidh mé na sála liom as an áit seo. Ceart agat, Zoe, níl éinne beo nach mbeadh ag iarraidh greadadh leo as an áit seo. Ó, haigh. Tháinig mé isteach le breathnú thart timpeall na háite seo i gceart ó tharla go bhfuil an tUasal McLaughlin ar shiúl.